ndị igbo ya dịrị unu na mma ya gaziere unu nke onye na-eme gịnị ya banyekwara ya ihe ọma mere onye ya mere ibe ya chi ga-eforo anyị na eke orie afọ na nkwọ ọ dị mma ụbọchị nke tata unu ga-asị odozi akụ kedu ihe ị chọrọ ịgwa anyị n'ụbọchị tata o nweghị ihe ọzọ m chọrọ itinye na-abụghị ịsị kedu ihe o ji awụ na nwaanyị na di ya nọ jikwa onwe ha mata onwe ha ghọta onwe ha na-emezi ihe a na-asị na nwaanyị ji ọgwụ wee jide di ya ụfọdụ ndị na-ekwe na nwaanyị ji ọgwụ wee jide di ya o nwere ndị na-ejikwa ọgwụ mana achọghị m ka onye ọbụla were ọgwụ ọjọọ wee mee gịnị jide di ya ọgwụ ị ga-eji jide di gị wụ gịnị ezi agwa unu ma ka e si gịnị ogori mara obi di ya unu gụpụcha ya bụ egwu o gosiri na nwaanyị ọbụla ma obi di ya ka a na-asị gịnị na o ji ọgwụ wee jide ọ mara mgbe di ya ga-eji mmiri ọkụ asa ahụ mara mgbe ọ ga-eji nke oyi mara ihe ọ na-achọ mara ihe ọ ga-asị na ihe mara ihe nsọ ya nwaanyị ahụ asọpụrụ di ya ahụ wee sị gịnị na o ji ọgwụ were gịnị wee jide ya mana ana m asị ka unu zitere anyị ozi na igbe ekene gwagodu m ma gwa anyị na igbe ekene ebe a kedu ihe kpatara ụfọdụ ndị ji ekwu ya wụ ụdịrị okwu ahụ ọ pụtara na nwoke ga-anọ na-agba apịa nwunye ya na-agba ugene ọ ka mma ka a nọkọọ ọnụ were otu obi na-eme ihe ya na-aga aga a chịkọta ọnụ ọ bụghị ihe niile bụ ọgwụ mana anaha m asịkwa ka nwaanyị gaa na dibịa anya nzu gaa gwọọ ọgwụ ka o wee jide di ya ụmụ ihe ndị ahụ anakwaha adịgide ka ọgwụ anyị ga-eji jide ndị di anyị bụrụ ezi agwa umeala nsọpụrụ ịmụta ihe dị mma ịnabata ndị ezinụlọ nabata nne di gị nabata ụmụ di gị nabata ikwu nabata ibe na-ekwu eziokwu i mee otu ahụ ọ wụ na i jidela di gị ka ọ bụrụ ihe ndị a ga-abụ ọgwụ anyị ga-eji gịnị wee jide di ya dịka akwụkwọ nsọ si sị ekpere ekpere bụ ọgwụ anyị gwọrọ anyị na-agụ ya n'abụ ekpere bụ ọgwụ anyị gwọrọ na anyị ga-agwọ ya ọzọ ekpere awụghị ọgwụ ọjọọ ekpere sokwa na ọgwụ ahụ anyị ga-eji gịnị wee jide di anyị ka anyị na-eme ihe ọ sị anyị mee ghara inwe isi ike ka ọ na-agara anyị n'ihu mana ka nwaanyị na-asọpụrụ di ya di ya wepụtakwa otu obi ya sọpụkwara nwunye ya hụ ya n'anya na-ekweta na-ege ntị na ezinụlọ ka gịnị ezinụlọ na-aga n'ihu ka ọ ghara ịwụ ndị nọ n'elu gịnị ndị nọ n'ala ka nwaanyị maka na ihe a na-akpọ nwaanyị bụ nwaanyị mara obi di ya nwaanyị obi di ya obi di ya nwaanyị ma obi di osodi eme osodi etiwa aka osodi eti iso di gị pụta gị na gị obi sie gị ike ọ bụrụ onye na onye aja gị aja nwaanyị ọbụla alụrụ lụzi alụzi ya ọkwa na igidi gaa n'ime ebe di ya nwaanyị nwoke kwesịrị ịkwanyere ya ugwu pụrụ iche ka ha were otu obi na ịhụnanya wee zụọ ụmụ ha ka ọ ga-abụkwa ụmụ ha lụọ di echi ma ndị nke nwoke lụọ nwaanyị ha were kwezie aka ha wee gịnị na-ebi na so taa na-apụta ihe obodo anyị ga-adịkwanụ mma ndị Igbo kwanụ ndị udo udo na-achị na ezinụlọ anyị niile ana m asị ndị ọbụla ji ezi agwa na ezi omume ọ bụrụ ya bụ ọgwụ n'ụwa biko unu gwọsie ụdị ahụ ike ana m asị kpọtụrụnụ anyị na igbo ekunie tv na ihe mmemme nke anyị na-eme unu nye anyị nkwado o nwee ihe unu chọ ka anyị kwupụtara unu ndị anyị na-ekwubeghị kpọtụrụ anyị na anyị ga-ekwu ya ị kpọọ anyị na mba ofesi anyị ga-abịa ebe ọ bụla ị chọ ka anyị bịa kwupụtara gị ihe anyị ga-awa gị ebe ahụ kpọmkwem onweghị ihe ọ ga-ewe gị kpọtụrụ anyị n'akara eji mara anyị na WhatsApp kpọtụkwa anyị na YouTube kpọtụkwa anyị na Facebook Instagram ebe ọ bụla ị kpọrọ anyị na ya maọbụ ị kpọọ anyị n'ekwentị anyị nke m ga-akpọ ugbu a nkịtị asatọ nkịtị isii nkịtị ise atọ isii isii isii ma ọ bụ nke ọzọ nkịtị asatọ nkịtị atọ atọ asatọ asatọ ofu anọ atọ na gịnị atọ unu kpọọ anyị n'ekwentị anyị ga-enweta unu zaa unu ihe ahụ unu chọrọ ka anyị niile chịkọọ aka gịnị mee ka igbo gịnị gaa n'iru ana m asị unu ya dịrị unu na mma wee ruo mgbe anyị ga-anọkọ mana aga m ahapụ unu otu a aga m atụtụ unu ilu ole ma ole wee gịnị pịachie nnọkọ nke ụbọchị nke taa a na-asị ebe nkwụ daruo ala nwaanyị arịa ya elu okirikiri ka a na-agba ukwu ose a na-arị ya elu a na-ejide anụ egbe n'aka tupu a na-ajụ ma nwaanyị ọ na-eri ya okorobịa na-eme sikatara nri na-ama ọsụ mara na gịnị oge ịlụ nwaanyị ya eruola mana okorobịa na-aba mba na-eti aka n'obi ọ na-egosikwanụ ụmụ agbara ebe ndụ ya dị ana m asị unu jide nke ahụ mgbe anyị ruo na mba ọzọ anyị ga-atụ na-aga udo dịrị unu ndị ihe anyị na-eme na-amasị biko kpọtara nụ na-ekwupụta na ya ejuru m eju bara abara na ndị igbo ekunie nọ ịza unu ebe ọbụla unu kpọ ọ bụ ilu ọ bụ omenala ọ bụ ekike ma ọ bụ isi nri Igbo anyị nọ ya anyị ga-asị gịnị ka anyị niile nọkọ ọnụ mee ka Igbo gịnị gaa n'iru maka anyị na-agụkwa ya n'egwu nwanne anyị ụkarasị Igbo maa mma gịnị ọ dịrị mụ na gị ngwa ka anyị chịkọọ nụ aka mee Igbo gịnị ka ọ bụrụ otu ọganiru bụ gịnị nke anyị ka emesịa nụ